ndikofunika kuti waudindo akhale okhulupirika. Ukapita ku banki wapanga 100,000 umakhala watani wakhulupirira kuti ndalama ija akusungira bwino pamene uyifunirepo atani akupasa koma osati wasungisa 100,000 kenaka padusa miyezi itatu ukupita ukapeza kuti kulibeko ndalama ku akaunti ndalama ili kutiko iye achinayibwerekesa kaye ndiye kuti amene uja si wokhulupirika komano mdindo wokhulupirika ndi amene akusunga chinthu chimene pa nthawi ina yonse chifunikire atani achipereka ndiye kuti munthu ujayo kapena banki ija has been entrusted is a trust munthu wondisungirako haleluya kodi zikutanthauza chani 1 Korinto yomweyo chapter 4 verse 7 mawu akuti kodi ndi chani chomwe iweyo uli nacho chomwe sunalandire ndi chani chomwe uli nacho chomwe sunapasidwe ndalama zomwe ukushayinirazo ambuye yesu mwini siliva ndi golide akupasa mkazi amene iweyo ukumunyadira ambuye yesu akupasa si munthu wina yayi akuti kodi ndi chani chomwe iweyo uli nacho choti sunapasike akuti palibe kaya ndi ntchito uli nayo ambuye yesu akupasa kaya ndi ana uli nawo ambuye yesu akupasa kaya ndi bizinesi uli nayo ambuye yesu akupasa 1 korinto chapter 4 verse ya 7 akuti tandionesa ndi chani chomwe uli nacho chomwe sunapasike thalauza wavalalo akupasa sapato wavalayo akupasa mbuye yesu haleluya ndi chani chomwe iweyo uli nacho chomwe sunatani chomwe sunalandire tikamawerenga mawu ku masalimo 24 vesi ya 1

ndi chimene uli nacho chifukwa chani ukuzikonda ndi bizinesi uli nayo ndi ntchito uli nayo akuti palibe kamene ungaonese koti sun- sunatani sunapasike ndeno ngati kena kalikonse uli nako unapasidwa chomwe umalepherera ku- nawenso kupereka ndi chani akuti iye wopereka azatani azapasidwaso iye wosapereka sazatani sazapasidwa ambiri panopa tilibe chifukwa tilibe kuthekera kotani kopereka zomwe tili nazo tifuna tidye tokha zomwe tili nazo timangofuna zonse zikhale zathu ndeno mulungu akuti akusemphana ndi mawu anga akusemphana ndi chimene ndikufuna akuti palibe chimene iweyo uli nacho choti sunalandire ngati ukuziwa kuti walandira nawenso kapereke haleluya akuti walandira kuti nawenso ukapereke, wakhululukidwa kuti nawenso ukakhululuke. Ambiri mwa ife sitikulandira chifukwa chani? Akuti pa ife kukhululuka palibepo. Tikamawerenga mawu a Efeso chapter 4 verse ya 30 akuti tisamkhumudwise mzimu wa Mulungu. kumbukira poyambira penipeni timati kuti mulungu akuyankhe pakhale ubale nawenso ukhale ndi mzimu wa mulungu ngati uli ndi mzimu wa mulungu upemphera kulandira komano ngati mzimu wa mulungu iwe wamkhumudwisa ulephera kulandira kodi timukhumudwisa bwanji mzimu wa mulungu efeso 4 yemweyo vesi ya 30 31 kumatsika akuti tisakhale anthu okwiyakwiya tisakhale anthu opsa mtima tisakhale anthu osakhululuka kusakhululuka kukhoza kupangisa iweyo osalandira kwa mulungu kusakhululuka kuli ngati kumuuza okay kodi mzimu wa mulungu anabwera chifukwa chani mkati mwako mzimu wa mulungu akupezeka mkati mwako chifukwa choti unapanga chisankho ambuye ndimaba ndimapanga chigololo ndimatukwana ndimayankhula mabodza koma kuyambira lero ndasiya mabodza ambuye ndikhululukireni ndi ambuyeso akuti mwana wanga ndakukhululukira yamba kuchita mawu kuti uziwe kuti ndakukhululukira mzimu wanga ndiwu ndayika mkati mwako haleluya kusonyeza kuti mzimu wa mulungu kupezeka mkati mwathu ndi chifukwa chokhululukiridwa wakhululukidwa ndi chifukwa chake mzimu wa mulungu akupezeka mkati mwako ndeno wina akukhumudwisa wina akukwiyisa iweyo wakhululukidwa uli ndi mzimu mkati mwako wina akukwiyisa akukhumudwisa ukulephera kumukhululukira kusakhululuka zili ngati kumuuza mzimu ali mkati mwako kodi chifukwa chani akulu inu muli mkati mwanga chokanimo haleluya chifukwa kupezeka mkati mwakomo chifukwa wakhululukidwa nde ngati iweyo sukukhululukira wina wake uli ngati kumuuza mzimu wa mulungu mkati mwako kodi akulu inuyo mukutanimo mkati mwanga kusakhululuka zili ngati kuwotcha buliji lomwe iweyo likutengere ku chikhululuko chako haleluya kuti uchoke pano upite ku moyo wosatha kuti uchoke pano upite kuseliko uwoloke ukhululukidwe ndi bridge ili uduse bridge ili kenako ukakumane ndi mulungu akukhululukire ndeno ngati ukulephera kukhululuka zili ngati kuliwotcha bridge lija ndiye kuti kusakhululuka kwako kukupangisa kuti iweyo satani usapite sidya lija kukakhululukidwa ambiri mwa ife sitinakhululuke ndi chifukwa zathu sizikuyenda akuti pereka chikhululuko poti nawenso walandira chikhululuko ambiri mwa ife sitimapereka ndi chifukwa zathu sizikuyenda akuti pereka kuti ukalandire chifukwa chani timakhululuka chifukwa chani timakhululuka ena mwa ife timaona ngati kuti kumukhululukira anzathu ndiye kuti tikumusangalasa anzathu aa kukhululuka sikumusangalasa anzako kukhululuka ndikubweretsa mtendere pa moyo wako ngati ukufuna mtendere khululuka ngati sunamukhululukire nzako sukhala pa mtendere nzako uja azidya nyama ija akusangalala china chilichonse bwinobwino koma iweyo wasunga china chake mu mtima sukhala ndi mtendere chifukwa chani ambuye yesu akuti nonse amene mulibe mtendere nonse amene mukulira nonse othodwa bwerani kwa ndani bwerani kwa ine ndiye upita bwanji osakhululuka chifukwa kupita kuja kuoloka bridge lija ndi pamene we watani waika bridge la chikhululuko ukhululukire kaye wina wake kenaka ambuye yesu akuitana mwana wanga bwera ndikupase mtendere ndikupase zosoweka zako haleluya ambiri mwa ife akuti kumpasa wina wake sitimathayi akuti konda nzako monga mmene ungazikondere iwe mwini sizimatanthauza kuti iweyo mwini uzikhwasula nzako asamakhwasule aa akamati konda nzako monga mmene ungazikondere iweyo amatanthauza kuti usanayankhule uzifunse kaye kodi mawu amenewa atandiyankhula ndi uyo kundiyankhulira ineyo ndimva bwanji ngati sumva bwino usayankhule kumeneko ndiye kumkonda nzako monga umazikondera iwe wekha usanampase nzako trauza lija uzifunse kaye kuti kodi ineyo nditalandira trauza ilili ndingamve bwanji ah, lakuthali sindingamve bwino ndiye kutiso nzako uja amvaso chimozimozi andipasa bwanji lakutha ah, nditati ndilandire trouser ili eh, ndikhoza kusangalala nditchena olo ineyo ndimataniso ndimatchena ndiye kuti nawenso utati ulitenge trouser ulipase winayo asangalala ndiye kuti kumkonda nzako monga iwe mwini haleluya ndi chani chomwe uli nacho chomwe sunalandire akuti kena kalikonse uli nako walandira nawenso pereka wakhululukidwa nawenso khululukira haleluya ndi chani uli nacho chomwe sunalandire ndi chani uli nacho chomwe sunalandire uziyang'aneyang'ane uona kuti palibe nanga chifukwa chani sikukhulupirika ndi zimene mulungu akupasa akuti waudindo wina aliyense akhulupirike ndi zimene mulungu ampasa kodi mulungu akupasa chani uzifunse tsiku la lero ambuye mwandipasa chani mwandipasa banja mwandipasa mkazi mwandipasa ana kodi ana amenewa ndikuwakulisa mwa mtundu wanji kodi ana amenewa ndikuwaphunzitsa chani akuti mdindo wina aliyense akhulupirike kwa mulungu chimene wapasikacho achisamale bwino chifukwa palibe chili chake wapasidwa haleluya akuti nkhani ndi kumfunsa mulungu ambuye kodi chimene mwandipasachi ndichisamale mwa mtundu wanji mwandipasa ndinuyo ineyo ndinalibe bizinesi mwandipasa ndinuyo iyi kodi ndiyisamale mwa mtundu wanji udzamumva mulungu akuti bizinesi imeneyi uzipempherera ndakupasa bizinesi imeneyi uyisamale ngati sikupemphera pakati pa usiku oyipa abwera azalanda bizinesi imeneyo ndiye kuti neyo sindingasangalale ayi haleluya ndi ndani oti akupase bizinesi wina akulande kenaka azabwere azakupaseso amati "Ah,

sikuti ndi yako ayi ntchito yako ndiyongoyang'anira haleluya bizinesi iyi ndakupasa sikuti ndi yako ayi uzingoyang'anira ineyo ndizipindulamo mu bizinesi imeneyo iweyo uzingogulisa pa ntchito yakopo ineyo ndizipindula kodi mulungu akupindula pa bizinesi yako mulungu akupindula pa ntchito yako mulungu akupindula pa sukulu yako ngati pa chimene unapasikacho mulungu sakupindula nacho ndi chifukwa chake sichikuyenda mulungu akufuna kuti chimene anakupasacho chizimupindulitsanso iyeyo haleluya hana amapemphera ambuye ndikufuna mwana ambuye ndikufuna mwana amamufunsafunso chifukwa chani ukufuna mwana chifukwa chani ukufuna mwana hana akuti penina akundiseka ine akuti ndine osabereka penina akundiseka ine akuti ndi- ndine osabereka akuti ah, ndiye ndikupase mwana kuti ukamushainire penina sindimapanga zimenezo undiuze chifukwa choyenerera chifukwa chani ukufuna bizinesi chifukwa chani ukufuna ntchito chifukwa chani ukufuna mwana chifukwa chani ukufuna banja ah, anthu akundiseka akuti mmene upatchala mmene munayambira basi mukukhala nokha anthu aku- akuti, fuck off sindimapanga zimenezo yayi sindimapereka banja poti watopa kukhala wekha ah, ah. komano undiuze chifukwa chani ukufuna banja mpaka na hana inafika nthawi akuti aa ambuye ndikulirira inuyo ndikufuna mwana mukandipasa mwana ameneyo mwana ameneyo ndizampereka kwa inu azakutumikirani mulungu akuti aha zimenezi ndi zimene ndikufuna uzi uzifuna chinthu ukuyang'ana kuti kodi ineyo chindipindula chani mwana ameneyo azandisesera mkachisi mwanga mwana ameneyo azatumikira mkachisi mwanga mwana ameneyo azizapereka mukachisi mwanga mwana ameneyo azalalikira mukachisi mwanga akuti ngati ufuna kuti ubereke chifukwa cha chimenechi mwana ameneyo ndikupasa haleluya

ambuye ndifuna mwana woti ndizamphunzise mawu anu ndizamphunzise kumvera azaphunzise mawu anu azalalikire mawu anu akuti very good wakonzeka iweyo kukhala ndi mwana ndikupezera mkazi wabwino ndikupezera mwamuna wabwino haleluya koma inetu ndifuna mkazi basi ndakula chifukwa chani ufuna mkazi ah, ndakula nanga chifukwa chani ufuna mkazi ndakula nanga haleluya sindimapanga zimenezo chifukwa chani ufuna kukwatira panopa ndayamba ntchito Ah, ah, si chifukwa chimenecho chifukwa chani ufuna kukwatira ambuye mawu anu munanena kuti be fruitful multiply kuti dziko lapansi lisasowe azilaliki lisasowe okutumikirani ambuye yesu amayankhula akuti ntchito ndi yayikulu komano ogwira ndi ochepa akuti tiyeni tipemphere kwa mulunguyo amene amapereka ogwira ntchito haleluya akuti uzindikire kaye chifukwa chani ukufuna chimene ukufunacho kenaka umona mulungu akukuchitira ambiri mwa ife zomwe tikufuna palibepo cha mulungu bizinesi tufuna kuti ndalama yonseyo tizidya tokha koma wina akuti ambuye ndatopa ine kupereka 50 kwacha ku chalichi ndatopa ine kupereka 100 kwacha ku chalichi ndikufuna nditapereka nawo 2000 kwacha ndikufuna nditamapereka nawo 5000 kwacha ambuye kumbukirani bizinesi yanga ndipaseni ntchito yabwino ndipaseni bizinesi yabwino ndizipereka nawo ndalama yogwirika mu nyumba yanu ithandizire ufumu wanu kuti ukhazikike pa dziko lapansi ndiye mulungu akuti aha now you are talking ukufuna bizinesi yanji yamamiliyoni angati ambuye olo 1 miliyoni yokha ndipanga bizinesi ndiyamba yabwino akuti ndi- ndione kaye mmutu mwako ndikakupasa 1 miliyoni upanga chani 1 million ngati ukulephera kuganiza chomwe ungapangire ndi 1 million ndiye kuti siuli rede kulandira 1 million haleluya akuti choyamba ukhale kaye rede ambuye mmutu mwangamu ndikuona malo paja ndikuona shopu pajapo ndikuona shopu ndaikhoma khoma bwinobwino magesi ndalowesa ndakhalamo ineyo ndayikamo zinthu ndikugulisa ndi picha imene ndikuyiona ineyo koma ikungosowekera 3 miliyoni ndiye kuti pamenepo wakonzeka kulandira chani 3 miliyoni koma ngati ulibe vision pa moyo wako ndalama za satani sizabwera ambiri mwa ife kungopeza 3 miliyoni tabalalika nyumba tayiwala kuti timakhala kwa kuliyani haleluya Eh, 3 miliyoni yabwera wayiwala kuti ndimakhala kutiko kwa Kuliyani ndiye kuti pa nyumba sakuonayi hmm? sakuonayi ukandipeza ku Zikomo Lodge ukandipeza ku chanchani hotel eh, chifukwa chani tagwira ka 3 miliyoni ikatha 3 miliyoni chapemera kuti ah, kodi paja timati chani area 26 e 25 c ah, o- o kwa Kuliyani umasapezeka pa nyumba sopano chifukwa chani ndalama ija yatha ndiye kuti unalandira chinthu chimene iweyo satani sunachikonzekere kuchilandira akuti ukafuna kuti moyo wako upindule choyamba uone patali kodi ndikufuna kuti ndikhale wa mtundu wanji by june ndikufuna kuti moyo wanga ukhale patipo kodi kuchoka pano kukafika pajapo pakufunikira chani pakufunikira 2 million koma olo patapezeka 500000 ndiye kuti zitani ziyambako kenaka mukamati aha mwana uyu akuganiza bwino ndimpase mapulani nditsegule makomo ndimbweresere anthu amene angatani angam amuthandize kumpasa ndalamayo akafike patipo akafike pajapo akuti as far as you can see akuti nditani ndikupasa koma ngati sukuona nyumba ndekuti ma ideas obweresa nyumba ija satani sabwerapo yayi ambiri mwa ife tikazuka mamawa timangoti kodi ndidya chani mamawa ndidya chani masana ndidya chani mazulo full stop zoti chaka cha mawa ndisadya chani hayi koma leroli ikabwera 5000 ndiye kuti mkaka kuli kasitoko ka, ka 1.9 kaja katengeni eh? koma uli ndi 5000 kwacha yokha ndiye uzafika madzulo 5 ija yatani yapita chaka chino chifunika kuti unene kuti ambuye mukandipasa 10000 iyi 10000 mukangondipasa iyi ndikulengeza

pali anthu ena ake akufuna a- akufuna atamagulako shuga wa 200 kwacha ena wa 150 ena wa 300 kwacha koma yoti agule paketi alibe ndipange chani Ah, ndi ka business ndithu kameneka ukutenga 6000 kwacha yako nakagula mapaketi kaya ndi atatu a shuga ukuwaphwasula amene ajawo namanga tima 200 kwacha 200 kwacha utiika apopo anthu azigula 200 kwacha shuga haleluya kuzafika mawa shuga ija yakupangira 10000 haleluya unali ndi chani ndi 6000 ukutenga 4000 ija ukudyapo mamawa masana mazulo 6 ija utaniso ukugulaso shuga wina moyo kutani ukupita ambuye 10000 isatani isathe yayi koma enafe tikaona 10000 timayambako kodi ndi chani cha 10000 chomwe mnyumba muno mulibemo umakatenga cha 10000 chija wachigula ukuchiika mnyumba kodi ndi sapato yake itiyo ya 10000 iliko umakatenga sapato ukuvala komano kugona ndi njala pali phindu utchene sapato ugone ndi njala ayi akuti as far as you can see ndikuchitira mulungu akufuna kuti tikhulupirike ndi zimene akutipasa samatipasa kuti zithe aa amatipasa kuti zipange multiply genesis chapter 1 verse 28 akuti be fruitful multiply upange multiply chani chimene ndakupasa chaka chino 50000 ikafika 50000 ikafika iyike apo yamba kupemphera ambuye ndalama iyi isathe iyayi ipange chani multiply be fruitful then mulungu akupase nzeru kodi ingapange bwanji multiply kwa wiki hii tikungofunika maybe tima tima five litres tiwiri tachimanga tidya two weeks itani itha ndalama inayi ndiguleko matumba makala ndimange ndalama inayi ndiguleko ichi ndipange abcd izipanga chani izipanga multiply izipanga uona kuti ikupanga multiply ukudya ikupanga multiply ukudya pang'ono ikupanga multiply haleluya nkhani ndikukhala ndi ma ideas kuti kodi ipange multiply ndizipanga chani iwe upanga profit ya 2000 kwacha pa siku ukudyaso 2000 kwacha pa siku business ikula ayi ukupanga profit ya 1000 kwacha pa siku iwe ukudya 1.5 pa siku ndichake mwezi ukamatha bizinesi yataniso yatha ambuye ndiphunzitseni bizinesi ndizindikire kuti bizinesi yangayi profiti ndi 2000 kwacha pa siku ndisadye ndalama yoposa pa profit ndi- ndizidya less than profit imene nditani ndikupanga kuti bizinesi izikwera Hallelujah. akuti be fruitful and multiply ndi formula imene mulungu anampasa adamu akuti ndakuika mtimo ndakuika m'garden mumo ntchito yako ndi chani ntchito yako ndi kuyang'anira uziyang'anira kuti ndi chani chichitike ukamayang'anira you must be fruitful ukamayang'anira you must multiply the key to multiply ndi kupanga zambiri kudya zochepa haleluya zizilowa zambiri zizituluka zochepa ndiye kuti are going to multiply haleluya ambuye yesu akuti mudya mukhuta anapanga multiply zinthu zija zinatani zinali zambiri koma atakhuta anthu aja anataya akuti zonse zosala ikani pamodzi sungani iwe sima usiku ina wonse wataya watayaso waphika sima nde a amadya chibala tayani ukhala fruitful zipanga multiply ufa watha mukagula ufa m'mamoti ndalamayo ukagula ufa ija upangire china chake ukagula ufa chifukwa chani umataya ufa akuti uziona kuti kodi ifeyo tilipo anthu awiri tilipo anthu atatu kodi sima amene ingatikwane ndi sima ya mtundu wanji akuti idyani yongokukwanirani basi moyo wanu tani upita pasogolo osati kudya mpaka nakukhuta kulephera ndi kudzuka kuti timapemphera ah. akuti tidye kuti tikhale ndi moyo osati tili ndi moyo kuti tikadye ah. tili pa dziko lapansi osati kuti tikadye aa tili pa dziko lapansi kuti tidye tikhale ndi moyo ukadya mitanda iwiri kapena mtanda umodzi ufa ungafe aa koma ineyo tu ndimadya mapisi 4 paja ukumbukire zimenezo haleluya ufa umenewo ndi ufa wokagula 1 kg ufa wokagula 1 kg ufuna mapisi 4 upanga multiply akuti ngati ufuna kuti moyo wako upite chitsogolo upange zoti zambiri zizilowa zochepa zizituluka

tilibe chifukwa chomwe tilibecho sitimachisamala umakhala ndi chinthu chomwe umachisamala ukafuna kukhala ndi ndalama uphunzire kusamala ndalamayo ukafuna kukhala ndi banja uphunzire kusamala banjalo kodi banja timasamala banji baibulo likuwuza mwana wanga mkazi apange chani apange submit azimvera mwamuna wake osati bwera kuno iwe kupita uku ndiye kuti banja silitani pamenepo sisamalidwa mwamuna akonde ndani akonde mkazi wake monga mmene ambuye yesu anakondera mkazi wake iwe ndi ine ukuziwa zoti ife ndife mkazi wa ambuye yesu ukuziziwa zimenezi akuti mwamuna akonde mkazi wake monga mmene ambuye yesu anakondera mkazi wake tchalichi iwe ndiwe tchalichi ndiwe kachisi ndiwe mkazi wa ambuye yesu ndeno funso loyamba ukazifunse kodi ambuye yesu anakonda bwanji chalichi akuti ambuye yesu sanadikire kuti iwe ndi ine tikalape aa anangoti ndikupita ndikafa pa mtanda paja chimene ndikufuna mkazi wanga chalichi atani apulumutsidwe nde akuti mwamuna nayonso asadikire usadikire andiphikire kaye zabwino usadikire anditekere kaye madzi usadikire akuti tangoyamba kutani tangoyamba kuchita chabwinocho kenako uzaona kuti wina kutani wina akumvera akuti chomwe sichikuyenda bwino ndiye kuti sunaphunzire kuchisamala kwake choyamba phunzira kodi ndalama ndingakhale nayo bwanji ndingapange bwanji kuti ndalama iweyo usathe ndeno akamakuuza uzipanga abcd uzaona kuti sunday ndalama uli nayo monday ndalama uli nayo tuesday ndalama uli nayo yayamba kukukonda ndeno ikayamba kukukonda ndalama zimangobweranso zina chonchi ndi mmene zimakhaliratu ngati ulibe ndiye kuti palibepo chisamaliro chabwino sumayisamala ikafika wagula mayunitsi ukuyimbira chibwenzi ikafika wagula bundle eh? whatsapp tatata ndi chibwenzi nde ndalama kutasa suzandionanso mthumba lakolo haleluya etu ndikhala bwanji ophunzira uyikonde sikuluyo chomwe umachikonda chomwe umachisamala chimakukondanso pamene ulipo ndifuna ukayimirire ukanene kuti ambuye ndilibe chifukwa sindimasamala chomwe ndilibe haleluya ah, ah. U- uzichepese uzichepese ambuye ndilibe chifukwa chomwe ndilibecho sindimachisamala kuyambira lero mukangondipasa

indikonda bizinesi ndikaisamala indikonda banjali ndikalisamala lindikonda mkazi wangayu ndikamusamala andikonda mwamuna wangayu ndikamusamala andikonda ndilibe poti sindimasamala akazi anga ndifuna ndisambe mazi palibe simukuwaona mazi ukoko ndifuna otentha moto simukuona ndiye banja palibeposo pano ambuye mwamuna wanga ambuye mwamuna wanga sunamusamale ndi chifukwa chake ulibe haleluya ambuye bizinesi ine 2023 ndinali ndi bizinesi yabwino ine ndimacheka matabwa ine nali ndi makontrakt ine ndimapanga izi ine mulungu akuti ndinakupasadi ndi ine ndichani uli nacho chomwe sinakupase ndichani uli nacho chomwe siunalandire ndinakupasa ndizoona koma kodi unasamala panopa ulibe chifukwa sunasamale ndofuna kuti pamene ulipo uzichepese baba ndilibe poti sinasamale sukulu sinachite bwino chifukwa sinasamale ndalama ndilibe chifukwa sinasamale panopa baba ndipaseni ndiyeseniso ndipaseniso mwayi wina ndipaseni banjalo ndilisamala

akupase chosoweka chako akakupasa ukachisamale akakupasa chosoweka chako ukachisamale tate tonse tikubwera patsogolopa mulungu akupase chosoweka chako choti ukachisamale siutuluka muno chimodzimodzi utuluka ndi chosowa chako utuluka ndi chokhumba cha moyo wako utuluka ndi chimene umafunisisa kwa mulungu ukachilandira